salamu aleykum balimaw an ni sɔgɔma an sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la vraiment an famana ka video kɛ kojugu an famana ka video kɛ parce que mɔgɔ i faso ka kunko i tɛ se ka sɛgɛn i tɛ se ka sɛgɛn parce que ala y'i da kama de faso ko ye fo saya de ni dusu bɛ mɔgɔ min kɔnɔ faso ko fo saya an bɛ yan an ma na ko faransi ka di rien du tout an nana dɔrɔn juste faso kunko faso hami bɛ bɛɛ la mali hami bɛ bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ye maliyɛn den ye k'i ye maliyɛn den halala de ye k'i ye yɛrɛwoloden de ye mali hami bɛ bɛɛ la o kama n ka foli bɛ maliyɛnden halala bɛɛ n ko halalaw de dɛ halalaw maliyɛnden halalaw yɛrɛwolow n kan tɛ ɲamɔgɔdenw ma dɛ n kan tɛ minnu sɔrɔla yiri kɔnɔ n kan t'olu ma dɛ n kan tɛ minnu t'u fa dɔn n kan t'olu ma dɛ n kan bɛ maliyɛn hɔrɔnw de ma yɛrɛwolow maliyɛn hɔrɔnw ni saya bɛ mali kunko la minnu b'a fɔ k'olu filɛ n kan b'olu de ma maliyɛnw ee anw ka kumaw de ka kunan kojugu mɛ maliyɛnw an ka wuli k'an jɔ cɛbakɔrɔ n'i ma sɔn saya ma dɔrɔn jɔnya bɛ k'i i bɛ kɛ jɔn ye cɛbakɔrɔ n'i ma sɔn saya ma jɔnmaya a bɛ k'i la awɔ i bɛ sɔn a ma fana awɔ i bɛ kɛ dɔw ka jɔn ye fana o kama maliyɛn fɛn fɛn bɛ faransi fɛn fɛn bɛ ameriki fɛn fɛn bɛ espagne itali alimaɲi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ mali kɔnɔ olu ko tɛ koyi non olu ka amplɛri man bon minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ wulila k'i jɔ yan ko sanɔgɔ ye kudeta kɛ bɛɛ wulila k'i jɔ ko sanɔgɔ ye kudeta kɛ mɛ sanɔgɔ ta in tɛ kudeta ye dɛ non non non olu ta u dimina de u taara u ka dusumakasi de yira atete bolila sinɔn sanɔgɔ ta in tɛ kudeta ye kudeta filɛ mɔgɔ dɔ de filɛ ka na kudeta k'an na min tɛ maliyɛn ye dɔ de filɛ ka kudeta k'an na min tɛ halala ye yɛrɛwolo tɛ a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn kabini ala k'a da furuji ma bɔn a ba kunna fɔlɔ n'o ye ibeka ye ibeka tɛ halala ye IBK tɛ yɛrɛwolo ye IBK yɛrɛ walahi n ye n kali masa la IBK a fa tɔgɔ dalen don min na k'o y'a fa ye walahi nkalon de sirila a la o t'a fa ye n'a y'a sɔrɔ o y'a fa ye o yɛrɛ fana tɛ maliyɛn ye n b'o fɔ u ye sinɔn mɔgɔ mɔgɔ n'i y'i faso yɛrɛ de den ye mɔgɔ mɔgɔ y'i faso yɛrɛ de den ye i ye du min den ye i tɛ se ka k'o du ma jugu ye i tɛ se ka k'o du in tibaga ye fewu i tɛ se ka k'o du in denw fagabaga ye mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana min den ye i tɛ se ka k'o jamana jugu ye i tɛ se ka k'o jamana tibaga ye et puis i tɛ se ka k'o jamana denw fagabaga ye surtout maliyɛn maliyɛn b'a faso fɛ kojugu maliyɛnw ne bɛ fɛn kelen de fɔ aw ye aw ye mɔgɔ dɔw jateminɛ kosɛbɛ IBK o i Boubèye o Ag Erlaf nin si tɛ maliyɛnden halalaw ye ninnu si n b'a fɔ aw ye ni maliyɛndenw don n'a y'a sɔrɔ wolola mali kɔnɔ a y'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ u baw u baw y'u sɔrɔ cɛ minnu fɛ o cɛ ninnu tɛ maliyɛn ye u baw y'u sɔrɔ cɛ minnu fɛ o cɛ ninnu tɛ maliyɛn ye maliyɛnw n bɔra k'a mɛn ko résultat bɔra ko IBK 42 pourcent mali kɔnɔ mali kɔnɔ ne ni IBK an bɛ taa élection na bi hɔrɔnya la yɛrɛ la na hɔrɔnya parce que anw ye hɔrɔndenw ye IBK dun tɛ halala ye ne ni IBK an bɛ taa élection na bi ne b'a ci ne walahi ala walahi n'an taara a sira kan jɛlenya kan hɔrɔnya kan ne b'a ci parce que ne ye maliyɛn de ye je suis fier d'être malien ne ye maliyɛn den yɛrɛwolo den yɛrɛ yɛrɛ de mali ka di ne ye ne awa ne ni ɲɔgɔn caman IBK tɛ hɔrɔn ye halala tɛ yɛrɛwolo tɛ a ka minisiriw tɛ hɔrɔn ye halalaw tɛ yɛrɛwolow tɛ a si t'a fa dɔn a si t'a fa dɔn a si a kelen si t'a fa dɔn a si tɛ maliyɛn den ye minnu bɛ IBK supporter yɛrɛwolow tɛ n ye n kali masa la walahi yɛrɛwolow tɛ halaladenw tɛ quoi IBK ye kafiri de ye IBK ye dulɔminna de IBK ye lagalagatɔ de IBK ye jugusago de c'est-à-dire qualification yɛrɛ t'a la IBK ko i man kɛnɛ k'i nana faransi yarabi an y'a ɲini masa fɛ yarabi ala min tɛ ji tɔ nɔnɔ la yarabi an y'a ɲini o ala de fɛ ale yɛrɛ ka kira kanu kosɔn IBK e maliyɛndenw tɔɔrɔ cogo min e maliyɛndenw laɲani cogo min i b'a fɛ ka fitina min lawuli mali kɔnɔ yarabi i nana bana min furakɛli la yarabi ala ka dɔ fara a kan ala k'i to a bana la n'i ma to a bana la yarabi ala k'a to bana in i kana c'est-à-dire i kana n t'a dɔn n bɛ se ka qualification min fɔ yarabi ala ka dɔ fara bana in juguya kan yarabi an y'o ɲini ala fɛ fo n'a y'a sɔrɔ a ma maliyɛnw tɔɔrɔ ibeka de filɛ ka kudeta kɛ mali la nin de tɔgɔ ye ko kudeta kudeta constitutionnel de ibeka de bɛ k'a kɛ mali la tan ko fɛn bɛ taa cour constitutionnelle la halala de bɛ cour constitutionnelle la ni muso min bɛ yen ni muso n'i y'a ye i ko lɛ parce que ni silamɛya tɛ mɔgɔ la sadiri a bɛ fari sogo cogo dɔ de la hali n'i b'i hali n'i b'i mun tulubara de la i fari bɛ kɛ i ko lɛ fari i ko kɔrɔn aw ɲɛ tɛ muso in kɛcogo la i ko abada a ma deli ka den wolo mɛ a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna ye ibeka n'a b'i kun na ko nin yɛrɛ ko nin bɛ pase mali kɔnɔ nin tɛ pase nin tɛ pase n'a b'i kɔnɔ ko nin bɛ pase ni nin bɛ pase o b'a sɔrɔ an taamana sɛbɛnni kɔrɔ kan bilahi tungarankew fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a mana fɔ ko résultat in bɛ pase don o don an bɛɛ ka wuli anbasadi fɛn fɛn bɛ an ka taa a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ k'a bɛɛ nɔni yan faransi yan ameriki itali alemaɲi espagne an bɛɛ a bɛɛ afiriki mɔgɔ minnu y'a dɔn k'u bɛ se ka bɔ habibu sila e yɛrɛ e yɛrɛ gabɔnɛ den de ye fɔlɔ e tɛ maliyɛn ye e man kan tɛ k'i da don mali kuma la yɛrɛ habibu sila e yɛrɛ tɛ halala ye habibu sila c'est à dire ne yɛrɛ t'a dɔn ala y'a fɔ ko diɲɛ laban na ɲamɔgɔdenw minnu minnu baw y'u sɔrɔ mobiliw kɔrɔ ani karew kɔnɔ ani sirafaraw la ani sokolonw kɔnɔ k'olu de bɛ na ɲɛfɛ i ko ibeka ni habibu sila ninnu i ko bubɛyi ninnu i ko ag erlaf ninnu i b'a dɔn goyita ninnu ne tɛ kuma goyita fɛ yɛrɛ parce que c'est pas la peine den tɔmɔnenw mɔgɔ man kan tɛ ka kuma olu fɛ mɛ n bɛna mɔgɔ dɔ jaabi yan tellement ne y'a bonya k'a bonya ne tun dalen don a la ne yɛrɛ ɲana sadiri a bɛ cogo min a yɛrɛ yɛrɛ don mɛ ne y'a sɔrɔ faux de don faux a yɛrɛ yɛrɛ tɛ mandela ala kama n b'i deli mandela tɔgɔ o bɛ se ka to i la mɛ sise jamu o bɔ i la i ni siseya man kan ko mandela e tɛ halala e ye kafiri de ye mandela bilahi walahi mɔgɔ min k'i ye silamɛ ye e bɛ kuma cogo min na k'i ye hɔrɔn ye e ye kuma min fɔ arasa ma e ni ala n'a kira cɛ halala hɔrɔn silamɛ a bɛ sɔn ka nin ɲɔgɔnna ta n'a mɔgɔ ɲɔgɔn ye e yɛrɛ ni ala cɛ sise jamu o bɔ i la an kɔni t'i siya dɔn i ka fɛɛrɛ kɛ i ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye i siya ye min ye ne ye garankɛ ye ne ye garankɛ n fa garankɛ n ba garankɛ ɲininkali kɛ mais mandela an tɛ siya dɔn walayi i bɔ i mɛnna ka bɔ ne kun t'a dɔn ne yɛrɛ ɲana n ko jamana wɛrɛ n ko cɛ mali malilenw yɛrɛ n ko jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ ka mali darapo ta k'a siri ka na maliko kuma fɔ n ko malilenw yɛrɛ tɛ wuli ne kun ma miiri k'i ye maliyɛn parce que i kɛcogo min y'a a yira ne la dɔrɔn k'i ye maliyɛn ne ne bɛ ɲa bɛ mali darapo de la ne parce que n'i m'o k'i yɛrɛ la mɔgɔ t'i jigiya ni maliyɛn ye dɛ parce que i tɛ maliyɛn ye n b'o f'i ye n'i ma mali drapo ninnu k'i yɛrɛ la walahi i kɛcogo bɛɛ b'a yira k'i tɛ maliyɛn ye ayiwa jamu min b'i la c'est faux hein c'est pas vrai i jamu tɛ dɛ voilà i jamu tɛ a galon de dar'i la maliyɛnw n b'a ɲini aw fɛ ala kosɔn kira kosɔn minnu bɛ bamakɔ cɛbakɔrɔ rasta b'o kuma de fɔ siɲɛ ba kɛmɛ cɛbakɔrɔ n'i siranna saya ɲɛ dɔrɔn c'est-à-dire i bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye n'i siranna saya ɲɛ c'est-à-dire faden sagoya wale olu de bɛ k'i la ne b'a mun jeniw a ye wuli aw ka jɔ burkina o don na min kɛra an y'a ye nin tɛ se ka juguya ka ganbi ta bɔ ganbi mɔgɔ kun tɛ kuma yen mais don min na cɛw wulila a banna mon frère maliyɛn a ye wuli ibk mana pase dɔrɔn ibk mana pase cela veut dire bɛɛ bɛ taa ka mali to yen c'est fini parce que mɔgɔ tɛ to mali kɔnɔ c'est-à-dire a ye fɛɛrɛ kɛ ibk ka taa halala dɔ ka na halala yɛrɛwolo dɔ ka na ne kan tɛ sumayila ko ni fɛn ko ma dɛ mais halala dɔ ka na sɛki modibo e de y'a k'i yɛrɛ la e de y'a k'i yɛrɛ la e cɛbakɔrɔ kiminin kɔrɔ e, e ma tugu mɔgɔw mɔgɔw mɔgɔw tigɛlen don musa mara la cogo sugu min na musa mara ne ma da la n'u ma musa mara baaraw c'est-à-dire musa mara fana tun tɛ to ou an de tun t'a dɔn c'est-à-dire ne fila tɛ dɛ ne min bɛ musa mara da mɔgɔ yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ hɔrɔn hɔrɔnden yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ tan cogo la musa mara hɔrɔnden yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ e e e ye faso kunmasuuliden de ye i b'a dɔn ibk ne t'a fɔ ibk faso kunmasuuliden ye parce que o tɛ maliyɛn ye ibk kabini ala ka ibk ba da furuji ma bɔ a ba kunna abada c'est-à-dire kuma dɔ wajibiyalen don an ka an k'a fɔ tellement dusukasi min bɛ hadamadenw na bilahi kuma dɔ wajibiyalen don an ka an k'a fɔ quoi walahi parce que cɛ mɔgɔ tɔɔrɔla trop n'i ye ba dɛgun dɔrɔn a b'i kin an bɛ ka nin kuma in fɔ cogo o cogo an pɛrɛlen don saya fana kama ten tellement c'est à dire anw ka sa an denw ka hɛrɛ sɔrɔ an kɔfɛ quoi mais minnu bɛ b'u ka kule kule eh, dani n bɛ kuma kelen de f'i ye c'est à dire cɛ de ye cɛbakɔrɔ de ye mais mɔgɔ dɔw bɛ yen ala kama olu bɔ i ka programme na dani n b'i deli yɛrɛ n'i ye n ka nin video ye n b'i deli ala kama mɔgɔ dɔw bɛ olu bɔ i ka programme na i ni basi ko ma c'est à dire aw bɔra ka mɔgɔ dɔ jaabi ne t'a fɛ aw k'o jaabi quoi parce que eh, i ni cɛbakɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na i ni hadamadenw de bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ɲɔgɔn na mais sungurunbaw mɔgɔ min bɛ ju feere la ameriki nin dennin nin ye nin sigilen ye nin bɛ ju feere de la ameriki ju feere in fana mɔgɔw bannen don a ta in na tuguni donc c'est à dire wajibi don ale ka bɔ ka kuma mɔgɔ dɔw kan a bɛ se ka ye cogo min na ne t'a fɛ ka hali a tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ka ban mais ni n m'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko n siranna umu samake nin bɛ ju feere de la ameriki o fana tɛ ka marché a bolo wajibi don ni mɔgɔ min ye warinin d'a ma k'a ka kuma dɔ fɔ a b'a fɔ sinon n'i kɛra min ye dɛ c'est à dire mɔgɔ tɛ fɛn i tɛ lamɔ ka fɛn dɔ tɔmɔ koyi i n'a bɛ bɔ i fɛ yen de c'est à dire aw ka du de maralen tɛ mɔgɔ ɲɛnama t'aw ka du kɔnɔ i y'a faamuya i wolola ka min sɔrɔ i bangebaaw bolo i bɛ taama o sira de kan awa ju feere e y'a sɔrɔ i bangebaaw bolo i dun b'o sira de kan c'est à dire e yɛrɛ de bɔra k'a fɔ umu ko kabini ala k'i da i ma deli ka arasa rencontrer mais tellement a ka d'e ye cogo min na e ma da la diɲɛ kɔnɔ arasa ka di mɔgɔ ye k'e bɔ aa an kun anw ɲana kadiɲɛ min don ja o tɛ e kun bɛ kariɲɛ min ma komi dani ye min fɔ e tun b'a fɛ a k'i ku kɔrɔla de ta komi a ko a t'i fɛ o de digilen b'e la ayi aw démodélen ninnu arasa kɔni tɛ hali ni hali ni saya sera a ma a kɔni tɛ sɔn ka kɛ aw kɔni fɛ sa ee non non arasa ma dɛsɛ ka se o niveau la non a ma bin ka se o niveau la ka t'a yɛrɛ di e ma donc dani n b'i deli ala kama ni basi ala kama ala kama n b'aw deli a ye umu bɔ aw ka programme na quoi a y'a bɔ aw ka programme na aw kana c'est à dire aw kana intéressé ale la ale ka dɔ kɛ ju feerela ye komi a tɛ ka san bilen a ka a ka débrouiller mɔgɔ minnu b'a fɛ a k'a yɛrɛ d'o ma mɔgɔ t'a fɛ tuguni fo n'a kɛra tubabu wulu ninnu ye dɛ u kɔni bɛ k'a di wuluw ma ye ne b'a fɛ k'o de fɔ aw ye mandela filɛ nin ye tellement mandela binna ka bin fɔlɔfɔlɔ ni mandela ka video nana u bɛ ni mandela ye siɲɛ mandela siɲɛ tellement mɔgɔw tigɛra a la a binna ka bin hali bilakorow bɛɛ de tigɛla mandela la hɔrɔnden si tɛ mandela considere mɔgɔba ye tuguni mɔgɔ mɔgɔ ye hɔrɔnden ye lagalagatɔ n'a bɔra c'est-à-dire kogolenba den mandela ne ye n kali masa rahamani na walahi bilahi ala de bɛ n seri ma kumaba man ɲi quoi mɔgɔ de bɛ c'est-à-dire mɔgɔ i kana kuma ka wasa bamananw ko ko n'i bɛ sa joona ɲini fewu k'i k'a ɲini ɲamakala kunda nin yɔrɔ in na n bɛ jeli fili fo walahi bɛ sukɛri n b'i fo solo tamani n b'i fo walahi jeli fili ne yɛrɛ terikɛ walahi n b'i fo i ka garankɛ don jawunɛ ko n'i bɛ sa joona ɲini i k'a ɲini ɲamakala kun na mandela n ye n kali masa rahamani na ni faransi ko tɛ ni faransi ko tɛ ne ni e kɛnɛ kelen kan bilahi walahi ala de ye masa ye walahi ni n m'i kuro goni fo kɔrɔ i k'a fɔ maa tu ne ne walahi kogolenya ye tɛ sa k'a fɔ n kogolen don n bɛ ta o tɛ dɛ ne ni e ni faransi sigi tɛ ne ni e ni ne m'e kuro goni fo kɔrɔ i k'a fɔ maa tu walahi bilahi ne ne ye ɲamakala yɛrɛwolo de bilahi mɔgɔlankolondenw bɛ to sigi manamanakan fɔ la jamana tito da ko la e kunu e tun bɛ ka kuma minnu fɔ ibeka e ta dɔn e de m'a fɔ ko ni ibeka kɔni tora ka gaɲɛ k'o ye mali ko bannen mɔgɔlankolonden hɔrɔn man kan tɛ ka kɛ kuma o cogo walahi hɔrɔn hɔrɔn yɛrɛ man kan tɛ ka kɛ kuma o cogo mais an b'a ɲini ibeka fɛ a ka continuer dɛ bubɛyi an b'a ɲini i fɛ i ka continuer n'an m'aw bɛɛ bolo kɔ i k'a fɔ ma to an b'aw bɛɛ tɔw sera ka boli mais aw tɛ boli walahi k'a ta ibeka la ka jigin jamana tɔw taw bolila mais aw tɛ boli walahi an b'aw bɛɛ an b'aw bɛɛ sigi numuw kɔrɔ kura ye walahi an bɛ taa n'aw bɛɛ numuw fɛ ye kura ye hɔrɔnkolonden ninnu maalankolon aw tɛ yɛrɛwolo yɛrɛ nin yɔrɔ la n bɛ iburahimu yatasaye fo walahi ne yɛrɛ ka jɔgɔramɛkɛ i ka garankɛ de don walahi anw bɔra gajaba de walahi anw bɔra gajaba ka na sigi jangunte kamara anw ye jɔgɔramɛ garankɛw de ye yatase walahi i ye cɛ ye yatase walahi n sɔnnen don i ye i ye cɛbakɔrɔ ye n bɛ kawurali fo arasa kɔni c'est-à-dire walahi arasa an y'an kali ala la k'i ni kalifa ala la ni ninnu bɛ se i ma yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ taamana mɔgɔ caman su kan dɛ arasa taa i ka sira fɛ walahi ibeka kurakura ne ye ne ala b'a dɔn mɔgɔw ye ne sɔgɔ muru la ibeka nɔfɛ kanpaɲi senfɛ ne jɛma sɛrɛkili mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn ne kɛlɛ min kɛ IBK nɔfɛ o cɛ tɛ jɛma sɛrɛkili la min y'a k'a nɔfɛ walahi premier tour 2013 premier tour la sirifukɛ ne wele ka wari de di ka isansi kɛ mobiliw kɔnɔ ka campagne kɛ IBK ye deuxième tour fana pareil mais est ce que n'IBK halala den ye n'IBK n'a sɔrɔ IBK ma sɔrɔ kare kɔnɔ est ce que IBK kan k'o tigi janfa 2013 anw ye kɛlɛ min kɛ IBK ye ala n'a kira de b'a dɔn kabini 2099 ne bɛ IBK nɔfɛ IBK ko ka di ne ye ka na 2000 la 2001 2002 élection na f'u k'a pɛrɛdila ka ka besew ni fɛnw ta ka taa 26 mars fa anw ye nin bɛɛ kɛ IBK nɔfɛ mais IBK c'est à dire mɔgɔ i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye karisa dalen don a la mais n'i ye hɔrɔn ye n'a tigi nana n'a ma hɔrɔnya wale kɛ ni n'a ye n'a bɛ ka ɲamɔgɔdenya walew de kɛ ni ɲamɔgɔden don n'i bɔr'o kalama i kan ka bɔ bɔ k'a fɔ hɔrɔn ye ko ne de tun y'a fɔ ko karisa ye hɔrɔn ye mais jaa hɔrɔn tɛ i kan ka segin hɔrɔnya la k'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ min ye ko hɔrɔn don i k'a jɛya u ye k'a fɔ ne de tun filila anw de tun filila an ye mɔgɔ mɔgɔ mobiliser k'aw ka voter IBK ye ala kama aw bɛɛ ka yafa an ma mali bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ anw bɛɛ nɔ b'a la walahi an bɛɛ nɔ b'a la bi bi in na mais an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa an ma mais IBK ko kɔni ni saya bɛ kɛ anw b'a kɔnɔ ni saya bɛ kɛ anw bɛ s'a kɔnɔ mais IBK bɛ taa ɔhɔn parce que anw y'an ni de di ko a bɛ gagner n'a kɛra musolankolonden ye an b'an ni di a bɛ taa IBK i bɛ taa fura foyi t'a la i bɛ taa muso kolonden tɛ se ka mali mara muso kolonden tɛ se ka mali mara sunguruba den tɛ se ka mali mara quoi non non non c'est pas possible c'est pas possible IBK mɛnna la n tora la a bɛɛ de kelen mankan fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ kabini alifa tile fo bi IBK jaa e de don e de bɛ kɔfɛ i bɛ ka mɔgɔw su k'u bila kow la k'o kɛ fanga nɔfɛ i tun bɛ nin de nɔfɛ awa bara nana c'i kunna parce que n'i ye mɔgɔ janfa n'i bɛ ka mɔgɔw su duguma a laban a bɛ jɛya umaru mariko ye nin fɔ umaru mariko ko ko jugumanw la ɲuman ɲuman ko parce que bɛɛ ɲɛ na IBK ka ɲi mais IBK ka jugu ni bɛɛ ye walahi mariko cɛw fa mariko walahi

ne bɛ tugu cɛw kɔ minnu b'u faso fɛ ne bɛ tugu cɛw kɔ minnu b'u faw dɔn minnu b'u baw dɔn ni halaladenw don ni yɛrɛwolow de don ne bɛ tugu olu de kɔ mais ne tugu tugu ni ni ni ne tugur'i kɔ ka tugu i kɔ k'a sɔrɔ i ye ɲamɔgɔden de ni n t'a kalama ni n bɔra a kalama don o don ko jaa i ma sɔrɔ hɔrɔnya sira kan k'i sɔrɔla jɛnɛya de sira kan karew kɔnɔ mobiliw kɔnɔ

ka wolo furu kɔnɔ ka mɔ furu kɔnɔ bilahi tɛ kɛ komi bubɛyi ninnu cogoya i m'a ye u ka kɛlɛ lajɛ ka na bani k'a ta IBK yɛrɛ la ka na bubɛyi la ag erlaf ni ni goyita ninnu a y'u bɛɛ lajɛ ka na bani ka na f'u ka supporteriw la a y'u lajɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ dubaden ye ninnu bɛɛ sɔrɔla kɛrɛfɛ i b'a dɔn karimu kɔni tɛ o ta fɔra bɛɛ ɲɛna o bara cira bɛɛ ɲɛna han IBK y'i to a palon palon palon de la a n'a mini a minɛn falen ninnu a y'i to de la ka kɔnɔ da karimu bamuso in na karimu fana sɔrɔla ten ninnu bɛ ɲuman kɛ wa c'est à dire ni n'an ma dɔ b'an dusu la quoi walayi bilahi a man ɲi dusukasi min bɛ hadamadenw na n'an ma dɔ b'a la a man ɲi walayi parce que an tɛ mali kɔnɔ an bɛ kɔfɛ mais an bɛ min ɲini ala fɛ ala kan'o kɛ quoi sinon k'an to yan an b'an ta kɛ an bɛ yan an b'an ta kɛ walayi an b'an ta kɛ cɛ o cɛ bɛ ambassade la walahi an bɛ taa c'est à dire a ka ɲi sa kuma man ɲi hadamaden i ma minɛ n'i ma kuma de a ka ɲi a ka ɲi mais an bɛ kɔnɔli kɛ kow bɛna kɛ cogo min an b'o kɔnɔ i taara renouveau fana datugu oui c'est vrai i bɛ t'o datugu kɛ parce que i tɛ hɔrɔnden ye mɔgɔ min bɛ c'est à dire mɔgɔ min bɛ n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na c'est bon ça c'est bon c'est bon ɲamɔgɔden baaraw i b'o kɛ o de kɛ gabɔndenw ami kani min gaw la an y'a ye a ye ami kani a ye ami kani to ala bolo ami kani ninnu dɔw ɛɛ u n'IBK ninnu de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma parce que kabini ami kani ninnu bɛ ekɔli la kabini y'o ekɔli lama a bɛ six ans na ami kani bɛ fɛn fɛn dɔn ye jɛnɛya de ami kani ma kalan ka se niveau la koyi jɛnɛya dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn kabini a six ans u y'a u y'ami kani u y'a dévierger u y'a pogotigiya ta kabini a six ans fo bi ami kani den fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ sɔrɔla yiri kɔnɔ ami kani i b'a dɔn sunguruba kɔni tɛ kabako ma ami kani sunguruba cent pour cent de ye dɔlɔminna ami kani bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma e mɔgɔ min b'i da cɛ saba naani bɛ ɲɔgɔn fala la dɔw b'a woro minɛ dɔw b'a i b'a dɔn o kɔni tɛ donc gabɔndenw c'est à dire ami kani n'aw k'aw ka ko dɔw kɛ gabɔn olu tɛ ko kalama u bɛ se ka fɛn bɛɛ k'aw la mais an kan bɛ na bamakɔ k'an sɔrɔ mali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn arasa ka kuma in don an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn mais tubabuw ko ten ko plus pressé la musique danse mal ni n ka video ye a bɛ san kelen ni kɔ bɔ n ma video kɛ mais nin y'a daminɛlen de ye ne ta tɛ video dɔrɔn ye dɛ don min na ni faransi bɛ bɔ i bɛ ne y'a la inshallah n y'a sara masala hamani na hali n'a y'a sɔrɔ baara la a don n b'a bila donc nin ye maliyɛn den halaladenw bɛɛ ka foli ye ɲamɔgɔden ka foli tɛ yan dɛ minnu baw bɛ jɛnɛya la olu ka foli tɛ yan ne ko hɔrɔndenw de bɛɛ ka foli bɛ yan nin y'aw denkɛ n'aw balimakɛ ye madi jawune nin de tun don ala sago sago salamu aleykum